eji m nke a na-arịọ sị biko ụmụ Igbo ah, ndị Ebonyi bloggers ndị Anambra bloggers belatanụ belatanụ belatanụ belatanụ belatanụ ee eh, ọkụ unu na-esunye ka ejiri gbara views ka ejiri nweta ego Mark Zuckerberg it is not enough ah, ah. ụmụ Igbo ndị ọma ụmụ igbo ndị m na-agara ozi ụmụ igbo ndị m na-echeta obi aṅụrị adị m ụmụ igbo ndị kwụ m n'azụ ana m ekele unu ana m enye unu ezigbote nsọpụrụ n'ihi na ncheta na abụ m onye igbo obi aha m ụta ncheta na abụ m ihe achọkwara m onye mụ na ya ga-eme patinaship Ndịrị ụta. ihe achọrọ m onye dị siriọs mụ na ya ga-eme Na-agọzi anyị. patinaship na mmanya na-asụrụ anyị ụzọ na-emeziri anyị ee, ihe m chọrọ ikwu si um, ndị na-esonyere m ma na ana m achọ iji ọnụ kwue ihe ndị na-eme n'etiti uh, ndị bloggers maka na ama m na ọwụghị ọ na-reflect na ndị Anambra ọ na-reflect na ndị ndị Ebonyi wo ndị Imo maka na ana m recognize steeti amarọ m steeti ihe m ma wụ ndị na ndị ama m ndị Ezza ndị Ezza ezigbo mmadụ ama m ndị Effium ama m ndị ọka ama m ndị Ihiala ama m ndị eh, enugu ezike amakwa m ndị ikwere ama m ndị agba ama m ndị isu mana ndị Isuama mana ndị owere otu a ka esi nwee ezigbo mmadụ n'ofu n'ofu ofu n'ofu ofu n'ofu otu a ka esikwa nwee ajọ mmadụ mana ndị ezigbo mmadụ ka maka na a na-ezo ezo eme ya ihe ajọ ihe ee mgbe ị chọrọ ime ihe gị zo ezo ọ bụ site na ọwụ ezigbo ihe mana onye na-eme ihe ọma obi na-aka ya eme ya mụnwa ana m were ụgwọ zọba na ebe igbo niile sọpụrụ ana m aga nwee ngabasị na-agba eme ihe na-eme maka na ọwụ arụ ala ka m na-arụ ọ ezigbo ihe eji m nke a na-arịọ sị biko ụmụ Igbo ah, ndị Ebonyi bloggers ndị Anambra bloggers belatanụ belatanụ belatanụ belatanụ belatanụ ee ọkụ unu na-esunye ka ejiri gbara views ejiri nweta ego Mark Zuckerberg it is not enough ọ dị ka ọgwụ ego ka ị na iji iji iji ọbara mmadụ agba- agba- na- gbara ịga ọgwụ ego ka ị na ihe ọjọọ ka ị na-eme by i-stoke ethnic fire i-stoke tribal fire i-stoke fire na-adịbu in existence gị chọọ ka ọkụ ruo Igbo ịpụta ị ka ị ka hụ ndị Anambra n'anya ị ka hụ ndị Ebonyi n'anya ị na-aza onye nke ị na-aza onye nke a, ị kara ahụ onye ọbụla n'anya sef abịa na ihe a na-eme o nwe onye ị hụrụ n'anya ịdị selfish or selfishness because of na ịma na i bring up those sentiments na onye ndị na-share same sentiment ga-apụtachi iwe ọnụ ị na-enwe views a na-share share share share share ya gịnị share ya njọ share ya ihe ọjọọ share ya ekworo na akpọmasị na iro ọ ihe a na-share gị kwụsị ya agbakwasịrị m ụkwụ na ezi na obi eziokwu taa na-ekwu eziokwu sị igbo

ise E- enwe owere ọlụ ụbọ ọlụ owere nke ọlụ ụbọ